mbuyomu tinafotokozapo nkhani ya saulos chilima kunena kuti analandira ndalama zokwana 1.2 billion kwacha kuchokera kwa sattar komanso tinanena pano kuti kampeni yonse imene ankachita saulos chilima inkachitidwa sponsor ndi zuneth sattar ambiri titanena nkhani imeneja anatitukwana kutinyoza komanso ena amatikozera upandu kuti atimangitse patangotha miyezi iwiri titanena nkhani imeneja saulos chilima anapita kukagula magalimoto a brand new ma toyota hilux double cabin okwana 200 magalimoto amenewatu anagula pa mtengo wa 3 billion kwacha kodi ndalama zonsezi anazitenga kuti ndiye lero dzina la chilima latchulidwa ku khoti mdziko la britain kuti anadya nawo ndalama za sattar zimenezitu zikuperekera umboni kuti munthu ameneyu ndi wakuba kwa nonse amene mukunena kuti chilima kumunamizira mukanangomufunsa chilimayo kunena kuti kodi 3 billion kwacha imene munagulira magalimoto 200 a brand new munaitenga kutiko chifukwa mwina anthu ambiri simuchedwa kuyiwala koma lero ndikufuna ndikukumbutseni mawu awa amenenso anayankhula yekha chilimayo ndi pakamwa pake
tizidzafunsana mafunso akulu mmagwira ntchito yanji ine ndine mphunzitsi chabwino mwezi ukatha mmalandira zingati a 50000 ndiye mwamanga hotelo inu mmagwira ntchito kwa dc e, ndinu akalaliki inde kunchinji e. ndiye muli ndi matraki munayamba transport business ngongole yake munatenga kuti ayi ife sititenga ngongole munawina pa lotale ayinso mwina amalume anu anakusiyirani chumachi ayi ndithu Ah, ah. ndiye tifufuzane kaya kuti ndalama zachokera kuti ndi zimenezi za katangale zimenezi
now bambo eisenhower mkaka anakwanisa kugula galimoto ya mercedes benz pa mtengo wa 72 million kwacha a mkaka omwewo akufuna kutsegula commercial bank yawo yawo do you know how much it costs kuti munthu atsegule banki ngati inuyo mukufuna kutsegula banki a reserve banki amafuna kuti mukhale ndi ndalama zokwana 10 million us dollars zomwe ndi 8 billion kwacha kuno ku malawi nde funso nkumati kodi a eisenhower mkaka apeza bwanji 8 billion kwacha mu zaka ziwiri zokha chifukwatu munthu amene tikumunenapayu ndi nduna amalandira less than 2 million kwacha pa mwezi mukaphatikiza ma allowance sizikukwana ngakhale 40 million kwacha ndiye 8 billion kwacha yotsegulira banki wayipeza bwanji kapena nene kuti 10 million us dollars imene akufuna kutsegulira banki commercial bank yake wayipeza bwanji eisenhower mkaka taonani a richard chimwendo banda mmene alemerera masiku ochepa chabe amene akhala mboma agulatu loji posachedwa pompa ku blantyre ya ndalama zokwana 900 million kwacha agulanso galimoto za land rover brand new zokwana 6 magalimoto amenewatu agulidwa kuchokera mdziko la south africa ndipo amene anakagula anali wantchito wake kuja pa chingerezi timanena kuti personal assistant inuyo mupite ku lilongwe ku area 9 mukaone lodge yaikulu kwambiri imene anagula ameneyu chimwendo ku salima akumanganso lodge ina yaikulu kwambiri kodi ndalama zopangira zinthu zonsezi mkanthawi kochepa akuzitenga kutiko tisayiwaletu paja kuti dzina la chimwendo banda latchulidwanso mu khoti kumene kuja ku britain kuti ndi beneficiary wa satan sattar corruption ee anthu ngati achina chilimawa mkulu wa polisi komanso ameneyu richard chimwendo banda atchulidwa mu khoti kumeneko ku ux- uxbridge magistrate court kumeneko ku britain kunena kuti amenewa amalandira mamiliyoni a ndalama kuchokera kwa zuneth sattar ndiye funso tikunena kuti kodi ndalama zopangira loji ku area 9 kugula loji ku area 9 kugula magalimoto ma land rover a brand new okwana 6 komanso kugula loji yodula kwambiri ku blantyre ya ndalama zokwana 900 million komanso akumanga loji ina yaikulu kwambiri ku salima kodi ndalama zopangira zinthu zonsezi kanthawi kochepa chabe ka 2 years azitenga kuti richard chimwendo banda kumbukirani kuti norman chisale amene anali bodigadi wa peter mutharika anakhala ku ndende kwa masiku ambirimbiri ati chifukwa choti anapezeka ndi chuma chimene sichimadziwika bwinobwino kumene chinachokera akuti chisale anapezeka ndi katundu wa ndalama zokwana 5 billion kwacha chikhalirecho ankalandira 500,000 kwacha pa mwezi mukumbukira nkhani imeneyo kunena kuti chisale anammanga kuti anali ndi loji ku mangochi anali ndi manyumba anali ndi magalimoto odula kwambiri amene akaphatikiza ndalama zake zimakwana 5 billion kwacha ndi anthu amadabwa kuti kodi ndalama zimenezi anazitenga kuti anammanga mukumbukira bwinobwino zimenezi koma iye anafotokoza kunena kuti ndalama zimenezi amachita kundipasa ngati mphaso koma sizinamveke mpaka anakhala kundende ndipo amene amammanga anali chimwendo banda yemweyo koma lero achimwendo banda akuchita chimodzimodzi ngati mmene amachitira norman chisale kumapezeka ndi zinthu zo- za mabiliyoni ambirimbiri mukanthawi kochepa kodi ndalama zimenezi akuzitenga kuti pulezidenti wakale bakili muluzi akuzengedwa mlandu wopezeka ndi 1.7 biliyoni kwacha kwa akaunti kwake imene simadziwika bwinobwino kuti inachokera kutiko tikunena pano mlandu umenewu ulipobe pamene akhoti amanena kuti 1.7 billion kwacha imeneyi simadziwika bwinobwino kumene inachokera ndipo n'chifukwa chake akumuyimba mlandu muluzi kuti ndalama imeneyi ndi yakatangale tikudziwa bwinobwino nkhani imeneyi inayamba 2009 mpaka lero ilipobe kunena kuti muluzi anapezeka ndi ndalama kwa akaunti kwake zimene sizikudziwika bwinobwino kuti zinachokera kuti ndiye akhoti amanena kuti zimenezi zinapezeka munjira yakatangale ngakhale amuluzi anafotokoza komanso kuonesa mapepala kuti ndalamayo anachita kupatsidwa through his bank account ndi colonel muammar gaddafi wa ku libya komanso mfumu ya ku morocco izi sizidanunkhe kanthu ndipo mlandu umenewu ukupitirirabe mpaka pano now ndakupatsani zitsanzo za norman chisale ndi bakili muluzi iwo ajatu chifukwa choti anapezeka ndi ndalama zambiri ndi anthu amaganiza kuti anachita zakatangale sikuti anapeza kuti aba apa iyayi sanapeza but because anapezeka ndi ndalama zambiri zimene sizinachitidwe un- un- unaccounted for ndi anawawuza kuti inuyo muli ndi mlandu woti muyankhe ndalama zimenezo mwazipeza kuti Now, these guys, I mean Saulos Chilima, Eisenhower Mkaka, komanso Richard Chimwendo Banda, apeza chuma munjira imene sikudziwika. Agula katundu wa mabiliyoni ankhaninkhani koma kumene kwachokera mabiliyoni amenewo sikukudziwika. Ndakuwuzani za maloji komanso magalimoto a Richard Chimwendo Banda. Ndakuwuzani kuti Chilima anagula f- magalimoto a ndalama zokwana 3 billion kwacha koma kumene kunachokera ndalama zimenezo osadziwika. ndakuwuzani za eisenhower mkaka amene akufuna kutsegula banki ndipo ukamatsegula banki kumafunika ndalama yokwana 8 billion malawi kwacha kapena kuti 10 million us dollars komanso amene anagula mercedes benz ya ndalama zokwana 75 million kwacha ndalama zonse zimene ndinanenazi anthu amene wawa zikuonekeratu kuti akupeza chuma mu njira imene sikudziwika akugula katundu wa mabiliyoni ankhaninkhani koma kumene kukuchokera mabiliyoni amenewo sikukudziwika is that not enough corruption for these people to resign from their positions